an bɛ mandi jakansoba fɛlɛ fɔlɔ mali fo jakansoba fɔlɔ an b'o kɛnɛ de kan ne kɛnɛ nin tɔgɔ kolɔn bolon mɔgɔya bolon dilali bolon hakili bolon n'an y'an yɛrɛ lɔn an ye mɔgɔba bɔnsɔn na de ko ninnu b'an fɛ yan a tɛ jamana si kɔnɔ jamu b'an de fɛ jamu tɛ bɛɛ la ka nɛgɛ bɔ kaba la farafin ne fɔlɔ y'a kɛ dugu kɔnɔ ka nɛgɛ bɔ kaba la ka bagan mara farafin ne fɔlɔ y'a kɛ ka sɛnɛ kɛ an ne fɔlɔ y'a kɛ an ne ko b'a bɛɛ kɛ mun y'an fasa tan an jɔra an yɛrɛ ma de an m'an yɛrɛ lɔn de na nin tɛ u yafa ma n'an y'an yɛrɛ lɔn an ne dunya tigi de farafin ne dunya tigi de an ne dunya karamɔgɔ fɔlɔ de ko bɛɛ dɔn an ye kɔnɔ kɛnɛ min kan nin ko kolɔn bolon an ye salɔnbalu dilan a ma se bolon la dɛ bolon ka fisa salɔn de o rɔ bi an y'an mɔbalu wuli ka na min bɛna kuma farafinya kɛnɛya kolu kan siyansi bɛɛ ta le mɔ ta tɛ an ne yɛrɛ fɔlɔla tɔlu bɛɛ ɲɛ a la dunya kɔnɔ an ne bɛɛ karan a la dunya kɔnɔ mɛ komi an jigi t'an yɛrɛ kan an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ den tɛ falu sugu lɔn o de kosɔn mara bɛ gɛlɛya an bolo kɛnɛ nin kan yan mɔgɔba siyaman bɛ yan bi min bɛ se ka kuma ye kɛnɛya kan ka mɔgɔ kɛ hɔrɔn de ye fo fɛn dɔ k'i bolo i la kan n'o t'i bolo i tɛ hɔrɔn de ni kɛnɛya t'i bolo i tɛ hɔrɔn de i la sariya n'o t'i bolo i tɛ hɔrɔn de i ka fini n'o t'i bolo i tɛ hɔrɔn de i ma se k'i yɛrɛ balo i tɛ hɔrɔn de an b'o dingɛ de kɔnɔ bi de dusu t'a ɲɛbɔ hakili de b'a ɲɛbɔ numanbolo fɛ an karamɔgɔkɛ bɛ yen a bɛ n'a yɛrɛ tɔgɔ n'a jamu fɔ an ka foli b'i ɲɛ lasɛnɛliko ɲuman na an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se la an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na an ka jakanso fɔlɔ la n'o ye ORTM 1 ye an ka foli bɛ foli nin kɔfɛ ne tɔgɔ konbo ibrahim keyita Eh, n ye dandalila ye kɛrɛnkɛrɛnna furakɛlila ye farafin fura ni tubabu fura fila bɛɛ sira fɛ jɔ ye ayiwa eh, bolo bɛrɛ la an karamɔgɔkɛ n'an balimakɛ bɛ n bolo a b'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ a n'a jamu n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye baro in sigibaga n b'a bɛɛ lajɛlen fo ne y'aw balimakɛ ye ne tɔgɔ isa konate ne bɛ furakɛli bolo kan banaw minnu sababu ye banakisɛ ye ne ka baara ɲɛsinlen bɛ o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ baara kɛ Point G dɔgɔtɔrɔso la ani n bɛ kalan di kalandenw ma minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya kalan na an ka iniwɛrisite la n'o ye faculté de médecine ye
i konate i sera an b'alu bɛɛ fo nali la kuma bɛna di tɔlu ma kɔfɛ sisan an bɛ kɛnɛ min kan an ko ko an na kan bɛ se an kɔrɔ an na kolɔn bɛ se an kɔrɔ an y'an ji la an yɛrɛ kan kɛnɛ nin yɛrɛ sigi kun n'o de foyi sɛ mɔ ji pan la ten an y'an ji la an yɛrɛ kan bi an bɛna kuma farikolo kolu de kan farikolo kolu la an bɛna kuma di ibrahim keyita fɔlɔ ma a ye mun dɔbɛn farikolo kolu kan
ayiwa an b'i fo kosɛbɛ eh, bi kɛnɛ nin kan kɛrɛkɛrɛya la i y'a fɔ kuma daminɛ la an bɛna na kuma kɛnɛya kan eh, kɛnɛya mun ni o ye yɛrɛta walima eh, dɛnjɛrɛya n'an b'a fɔ a ma indépendance jamana ka se a yɛrɛ kɔrɔ jamakulu dɔ ka se a yɛrɛ kɔrɔ a kan ka se a yɛrɛ kɔrɔ dakun dɔw de la o dakun o la siga foyi t'a la kɛnɛya y'o bakuruba dɔ ye eh, n'i b'a mɛn eh, ɲɛtaga bɛ kɛ n'i b'a mɛn ko ko bɛ kɛ kɛnɛya dafalen de bɛ yen ni kɛnɛya tɛ yen wuruki tɛ yen n'o ye développement ye baara tɛ yen yɛrɛmasɔrɔ fan si tɛ yen o la o kɛnɛya dakun na an ye labɛn dɔw kɛ bi minnu n'an bɛna o yira an lamɛnbaaw la eh, k'a yir'u la k'a fɔ an ka kan nin ye kan wana dɔ de ye Ɛɛ kan mun don a sekoya ka bon a bɛ se ka lɔnko bɛɛ lajɛlen faranfasi an ye n'o ye siyansi ye an b'a yira yɔrɔ na k'a fɔ ko kan tɛ dɛsɛ kantigi de bɛ dɛsɛ kan tɛ dɛsɛ kantigi de bɛ dɛsɛ ni kantigi ka jija sera hakɛ min na kan fɛnɛ ka jija bɛ taa o hakɛ kelen de la ɔrɔ bi kɛnɛya dakun na kɛrɛkɛrɛya la kɛnɛya ye lɔnko bolon dɔ ye eh, n'o ye siyansi ye eh, min ni ale bunbunnen don eh, fari n'o tɛ an farikolo ka ke kɛli a yɛrɛ lihalaya bɛrɛ la o e, darɔbɛnni ye a kunbɛnni ani ka be banaw fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ fari la eh, kɛnɛya do lɔnko bolon min y'o ye o tɛ se ka kɛ ni farikolo lihalayaw ma dɔn farikolo bɛ baara kɛ cogo di bawo n'i y'a mɛn i y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn nin bɔra a cogo la a lihalaya bɛrɛ i b'o de dɔn ɔrɔ an ye darɔbɛnni dɔw kɛ minnu n'an bɛna na olu dɔw ye ja ye sisan ɔrɔ eh, ka bɛn waati koro ma eh, an an ye fan damadamaw ta minnu n'an bɛna na an da don la k'u ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye u ka se ka o faamuya an ka kan yɛrɛ yɛrɛ la o fɔlɔfɔlɔ ye min ye an bɛna na gbasakara de ta ni an b'a fɔ a ma tubabukan na ko squelette eh, ale de yɛrɛ b'a to farikolo tigi bɛ se k'a jɔ a yɛrɛ la n'a tora buw ma bu minnu ni olu bɛ an farikolo kɔkanna ninnu na ka na laban golo ma fari tɛ se k'a jɔ a yɛrɛ la cogo si kolo gbasakara nin de bɛ a to farikolo bɛ se k'a jɔ a yɛrɛ la o kolo gwasakara min n'an ɲɛ b'a la an ka ja la nin ye ale kolo gwasakara ye kolo sigilen ɲɔgɔnkan de ye ka farikolo yɛrɛ sogoro min b'a to farikolo bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ min yirika taalen don fo kɛmɛ fila ni kɔ kɛrɛkɛrɛya bolo ma kɛmɛ fila ni wɔɔrɔ jate la ɔrɔ ninnu minnu filɛ nin ye sisan ninnu jɔyɔrɔ belebelew de b'a la eh, fari ka kɛnɛya dakun na bana camanw de fana bɛ nin nasɔrɔ eh, kɛnɛya dakun na ɔrɔ n'an ye nin jate min na an bɛna n'a fan kɛrɛkɛrɛnnen dɔ ta a la ka don o eh, dɔ kɛnɛli la dɔɔni ni o ye eh, kɔnɛrɛ in colonne vertébrale ɔrɔ eh, ale ye i n'a fɔ kolo fanba bɛɛ lajɛlen fɔlen filɛ cogo min na kolo sigilen ɲɔgɔnkanw de ye o fana ye kɔ la k'a damina kan yɔrɔ la ale de bɛ sigi ka kunkolo yɔrɔ rɔ ka na kan na ka na fo biri yɔrɔ la ni bɛɛ lajɛlen bɛ a jate e, o dɔn bobara ye sigili yɔrɔ la donc o de ye kɔnɛrɛ in ye min ni kolo misɛnw sigi sigilen don ɲɔgɔn kan ka n'a ye o yɔrɔ la eh, ni an mɛna na o fana ye an ka ja la sisan eh, bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ la i bɛna a ye k'a fɔ jɛnkɛ dɔw bɛ a la minnu yɛrɛ ni kolo ninnu tɔgɔw nana da o fɛ a bɛna na damina kun ni kan mun ɲɔgɔn cɛ a fɔlen don yen fɔlɔ kan jɛnkɛ n'an bɛna courbure cervicale yɔrɔ ye o la kolo dɔw sigilen don ɲɔgɔn kan minnu bɛ a to kan lihalaya bɛ dafa n'an y'an ka baganw faga a bɛ n'a ye k'a fɔ kabi kan yɔrɔ la i bɛna na kolow ye eh, buw bɛ minnu ma fasaw bɛ minnu ma ani a ɲɔgɔnna camanw o bɛ bɔ yen eh, disi jɛnkɛ fana bɛna na courbure thoracique minnu ni an y'u bɛɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen don an ka kan na a bɛɛ lajɛlen faranfasilen don an bɛna a y'an ka ja filanan la donc o fana yɔrɔ la u fana ye kolo sigilen ɲɔgɔnkanw ye ten ka na fo eh, naga yɔrɔ la ni a bɛ fɔ a ma courbure lombaire eh, naga jɛnkɛ an bɛna na o fana kolo sigilen ɲɔgɔnkanw ye ka na fo biri yɔrɔ la coccyx n'o bɛna kɛ a kolo laban yɔrɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen eh, faralen don ɲɔgɔn kan kɛrɛkɛrɛya la ka se ka lam, eh, lam kɔ de ka lamaga camanw de kun ka se ka kan ka lamagaw ni kan ka jɛnkɛni camanw de kun farikolo yɛrɛ ka kɛnɛya sinsinni dakɔrɔ i bɛ n'a ye bana wo an y'a fɔ cogo min na ninnu ka baaraw bɛɛ lajɛlenw faranfasilen don minnu ni a dɔ bɔra a cogo la dɔrɔn gɛlɛya bɛ na fari la an bɛ kuma don poussière ma fɔlɔ c'est-à-dire i den tɛ kuma de kan eh Konate poussière u b'a ko kalanfa an b'olu ko kalanfa kalanfa o de ye kalanbolo bɛɛ fari an b'i fo jija la olu yɔrɔ tɛ sɔrɔ k'i don sunɔgɔ la jija la i b'o se mɔgɔ ma i mun faamuya ko nin na
bon n ye faamuyali min sɔrɔ a la a y'a ɲɛfɔ cogo min na i n'a fɔ n'o ye kɔkolo yɛrɛ n'o b'a fɔ colonne vertébrale donc ɲɛfɔli la sisan n ka hakili la a y'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la parce que a ye yɔrɔ minnu kofɔ an yɛrɛ ka jateminɛ na colonne vertébrale bɛ tilan yɔrɔ saba la n'o ye colonne cervicale ye dorsale ye ani lombaire ye donc a ye o ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la donc an bɛ se ka nafa min ye o la sisan parce que an bɛ kalan kɛ kan min na i b'a sɔrɔ a kan an bɛ fɛn fɔ a faamuyali ka gɛlɛn anw ma mais a y'a ɲɛfɔ cogo min na n'a ɲɛfɔra ten i b'a ye a faamuyali bɛ nɔgɔya joona ɔ n'a faamuyara o b'a to fana baara bɛ se ka kɛ n'a ye ka ɲɛ a kɛcogo la n kɔni y'o de faamuya la fo. Konate an b'i fo hali bi an bɛ taa kuma di ka ja wɛrɛ labɔ kɔmi waatiko de don tele waati latigɛ de hmm. ayiwa an bɛ eh, ka bɛn ni an ka ja sabanan ye an bɛna na min fɛnɛ ye sisan hmm. eh, komi an tun kumana kuma daminɛ la fɔlɔ kolo lihalayaw kan hmm. sisan an bɛna na fari yɛrɛ sun dɔ de la n'an b'a fɔ a ma ko cellule eh, foyi an ka kan na fɔ cellule de ma an ka kan na ko foyi foyi fɛnɛ ye fɛn ye mun ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo eh, ni i bɛ jateli sugu sugu daminɛ a bɛ daminɛ kelen de ma ɔrɔ eh, fari fɛnɛ an ɲɛ bɛ a sogoro cogo la cogo min na a bɛ daminɛ fɛn fitinin dɔw de ma nimaren fitinin dɔw de ma i bɛ taa nima dɔw sɔrɔ olu ye foyi kelenma de ye unicellulaire ninnu ɔrɔ eh, bi farikolo tɔ bɛɛ minnu ka bon ka taa fɛ olu bɛ sogoro foyi kelen de la ka na dɔɔni dɔɔni fo ka na an bɛ bonya ɲɔgɔnw la janyaw bɛ kɛ ɲɔgɔnw la foyi nin de jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ k'a yira an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nin fɛnɛ ye fɛn ye mun bɛɛ lajɛlen faranfasilen don an ka kan na ni a fan bɔ ni ɲɔgɔnmaw ɔrɔ an bɛ se ka kuma di professeur fɛnɛ ma a bɛ dɔɔni fɔ yɔrɔ kan eh, an bɛ tɛmɛ ka taa ja gɛrɛ la o kɔfɛ ayiwa konatɛ sera kɛnɛ ni sikun ni an ye dan yɛrɛ la lɔnni bɛ kan bɛɛ kɔnɔ ala bɛ kan bɛɛ mɛn mais kantigi bɛɛ le man kisɛ an kun an falu b'an ɲɛ an b'an falu ɲɛ sɔrɔ na u b'an ɲɛ kɛnɛya la o ko juguba le jamana kɔnɔ an b'an falu ɲɛ sɔrɔ waritigiya la u b'an ɲɛ kɛnɛya la fili de bɛ yen fili kan ka furakɛ de i bɛ se ka mun fɔ foyi ninnu kan
n bɛ se ka min fara n balimakɛ n balimakɛ ta kan ɛɛ, n'o ye ɛɛ, cellule n'o ye farisogo fɛn fitinin ye an bɛ se k'a fɔ farisogo yɛrɛ sinsinlan yɛrɛ ye ale ye parce que cellule de ale de bɛ vie yɛrɛ déterminer fɛn fɛn bɛ yen farisogo la i b'a sɔrɔ cellule de bɛ fara ɲɔgɔn kan o cellule in fana a n'a dɔgɔya bɛɛ n'a ta i b'a sɔrɔ fɛn dɔw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan fana na donc i b'a sɔrɔ fara b'a la donc membrane wɛrɛ bɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ fana farisogo yɛrɛ i n'a fɔ n'u b'a fɔ o ma protéine donc olu bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na donc tant que olu ka baara ma se ka ɲɛ adamadenya yɛrɛ tɛ se ka kɛ donc dɔnni caman yɛrɛ hali dɔgɔtɔrɔya taabolo la fo i ka se ka o de faamuya k'a ɲɛ a y'a fɔ cogo min fana na fɛn dɔw bɛ yen i n'a fɔ olu fana ye nimafɛnw dɔw ye olu ye unicellulaire i b'a sɔrɔ olu bonya bɛɛ tɛ tɛmɛ fɛngɛ cellule kelen kan mais dɔw bɛ yen olu ye pluricellulaire donc olu b'a sɔrɔ cellule caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka ayiwa ka to olu ka se ka balo
ayi Konatɛ ayiwa an bɛ se ka taa ja gwɛrɛ la ayiwa baasi t'a la nin bɛɛ lajɛlen ye yiraliw de ye minnu bɛ an ka kan sekoya yira kosɛbɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ an ka kan baara caman b'a kɔnɔ eh, a bɛ se ka caman gɛrɛ kɛ sisan an bɛna na eh, bakuruba eh, dɔ la mun ni an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko sɔn eh, sɔn ale fɛnɛ i n'a fɔ farikolo sinfonw ɔrgani ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min na u tilannen don fari fari fari fanw de baara dɔw de b'u la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka farikolotigi ka kɛnɛya sabati ɔrɔ n'an ye sɔn jateminɛ sɔn ye eh, pɔnpu dɔ ye mun ni ale ka baara belebele dɔ ye eh, jeli kɛli ye ka jeli laserili ye fari fan tan naani bɛɛ lajɛlen na jeli siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la artère n'an b'a fɔ a ma ko eh, an ka kan na ko taafolon o ye folonw de ye eh, folon minnu ni eh, an bɛna na u ye ja nata nin fɛnɛ na sisan eh, folon minnu ni u kumabaw bɛ yen a fitininw bɛ yen fo ka taa se folonren ninnu ma fari fan misɛnninw bɛɛ lajɛlen na jeli bɛ taa o de fɛ ka taa fari laɲɛnamaya o laɲɛnamayali o fɛnɛ bi sɔrɔ cogo di o bi sɔrɔ an ninakili mun ni an b'a kɛ ninakili ni i b'a ye mɔgɔ i hakili b'a la i hakili t'a la i bɛ ka ninakili ninakili minnu n'an b'a kɛ nin fiɲɛ la an bɛ fɔɲɔ dɔ de sama k'a ladon an fari la fiɲɛ mun ni a bɛ taa ka taa an fari laɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛ don nun fɛ n'a sera nun ma an bɛna na o ye an ka ja eh, ɲɛfɛtaw la sisan n'a sera yɔrɔ la a bɛ jigin kannugu fɛ ka taa fo jɔfɔw kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko fogofogo an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya min na ɔrɔ ni an ye o yɔrɔ ye ɛɛ a bɛna na yɛlɛma dɔw de kɛ yen sani de an ka se o yɔrɔ ma ja mun filɛ nin i b'a ye ja nin na k'a fɔ bawo nin fɛnɛ jɔyɔrɔ belebele de bɛ ɛɛ baara o faamuyali la nin na yan an bɛ jeli de ye jeli worofe dɔ dayɛlɛnnen filɛ nin mun ni jeli n'a kɔnɔfɛnw yiralen don an na yan wɔyɔkɔlɔwulen b'o de la n'an b'a f'a ma n'a bɛ f'a ma tubabukan na ko globule rouge wɔyɔkɔlɔ jɛman b'o de la n'a bɛ f'a ma globule blanc plasmaw ni plaquettes ni fɛn fɛn ni a b'a la a bɛɛ lajɛlen faranfasilen filɛ an ka kan na k'a yira k'a fɔ walikanw bɛ se ka fɛn fɛn faranfasi an ka kanw bɛ se k'a faranfasi wa i bɛna eh, an ka kan ka kisɛya dɔw ye yan an bɛ ninnu dɔw tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ an mako ma jɔ walikan gɛrɛw la eh, kɔni tiɲɛ fɔli la an bɛ jamana ninnu kɔnɔ n'an bɛ kalan kɛra tubabukan na n'i donna lɔnko ninnu kɔnɔ n'o ye siyansi ninnu ye wagati caman i bɛ tubabukan bila yɛrɛ de ka don walikan gɛrɛw la eh, minnu ni o bɛɛ lajɛlen ye kumaden sinkanenw de ye eh, hali an bɛ dandali min fɔla ni médecine ka taa se pharmacie ni fɛn ninnu ma a bɛɛ lajɛlen ye kumaden lonnanw de ye minnu sinkalen don tubabukan bolo ɔrɔ eh, n'an tɛ bi kuma y'an sɔrɔ yen nin ni eh, fiɲɛ samana ka taa se jɔfɔ fogofogo kɔnɔna la a bɛ taa womisɛnnin dɔw de bɛ o la n'a bɛ f'a ma ko fanfan ɛɛ alvéole a bɛ taa yen de ka taa n'a sera yen wagati min na o b'a sɔrɔ jeli nana sɔn kɔnɔ sɔn ye jeli fe firon k'a lana fari la o wagati kelen na an b'a dɔn k'a fɔ sɔn sigicogo ni sɔn bɛ fogofogo fila ni ɲɔgɔn cɛ la ɔrɔ fiɲɛ ninnu mana se yen n'a bɛ se yen wagati min na o b'a sɔrɔ

i bɛ taa sɔrɔ gaz carbonique b'o wuli n'an b'a ko kɛmɛsun ɔrɔ o wagati la fɔɲɔ min samana an bolo falen bɛ kɛ yen nin sisan ka fiɲɛ mun ni fari mako tɛ a la k'o labɔ ka sɔrɔ mako bɛ fan min na sisan ka o ladon ka taa a se jeli kɔnɔna ma tan n'o kɛra sɔn bɛ tila ka jeli o de ta nkɔ tuguni k'a laseri ka taa fari fan bɛɛ lajɛlen na ɲɛnamaya n'a ye ɔrɔ fari sɔn ka baara belebele ye nin de ye sisan fogofogo fɛ fanfɛla la an ka ninakiliw yɔrɔ la ka na fari fan bɛɛ lajɛlen na ɲɛnamaya an dun b'a dɔn sɔn ka jɔli kɛrɛnkɛrɛnya la walima sɔn ka degun sugu sugu ye gɛlɛya belebele de ye kɛnɛya kɔnɔ o cogo kelen fɛ na ninakili fɛnɛ eh, sen fɛ fereke caman bɛ se ka na u fɛnɛ na ni eh, don na nataw la an bɛ se ka sigi kɛ u kan kɔni eh, kuma man di da kelen na an bɛ kuma latɛmɛ karanfa fɛnɛ bɛ se ka dɔ fɔ b'i bolo ayiwa ni kuma diyara n ye a ye sɔn min kofɔ sɔn baaraba fila de b'a la ka joli seri ani ka joli sama donc a bɛ joli min seri a y'o de kofɔ o de bɛ taa artèrew fɛ n'o taara artère fɛ donc o bɛ taa farisogo fan bɛɛ lajɛlen na o y'a sɔrɔ o joli i b'a sɔrɔ eh, farisogo labalolanw bɛ o la n'u b'a fɔ a ma ko oxygène donc a bɛ taa ka taa cellule ninnu fɛn bɛɛ fan o fɛn farisogo la a bɛ taa o bɛɛ lajɛlen labalo n'a y'o labalo sisan donc ɲamaɲama minnu bɛ to yen sisan o fana bɛ segin o bɛ segin sisan veine fɛ veine cave inférieure b'o la veine cave supérieure b'o la donc n'o seginna sisan farisogo eh, sɔn bɛ tila ka o de sama ka don donc o ye eh, min bɛ bɔ farisogo la ka na sanfɛ ta bɛ yen duguma ta bɛ yen donc o bɛɛ bɛ tila ka segin sɔn kɔnɔ mais a ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan n'o nana sisan eh, n'i ye sɔn yɛrɛ ta a bɛ tila tila yɔrɔ fila ye o b'a fɔ a ma cœur gauche cœur droit donc numanfɛta in o de bɛ joli seri aorte kɔnɔna na n'u bɛ taa farisogo yɔrɔ bɛɛ la mais kinibolo sɔn o b'a seri artère pulmonaire la donc o de bɛ joli seri ka taa eh, fonfogon na donc n'o taara fonfogon kɔnɔ sisan i b'a sɔrɔ adamaden a ye fiɲɛ min sama o fiɲɛ in o eh, oxygène fanga ka bon o la kosɛbɛ donc n'o donna o kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na o bɛ tɛmɛ nun fɛ ka taa fɔ alvéole kɔnɔna na n'a taara se alvéole kɔnɔna na sisan donc euh, joli min fana bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ni o kun farisogo labalo ka segin ka na don cœur droit fɛ o y'a sɔrɔ ventricule droit o b'o o seri artère pulmonaire fɛ donc o tɛmɛtɔla o fɛ i b'a sɔrɔ alvéole ninnu kɔfɛla la jolisira misɛnmisɛnninw bɛ yen o tɛmɛtɔ o fɛ échange bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ donc eh, CO2 min bɛ joli eh, joli kɔnɔ ka tɛmɛ o bɛ bɔ ka don fiɲɛ fiɲɛ barani kɔnɔ mhm. n'o ye eh, alvéole ye ni n bɛ se k'a fɔ ten donc fiɲɛ min fana nana o kɔnɔ ni oxygène bɛ o la o fana bɛ tɛmɛ o fɛ mécanisme dɔ bɛ yen o bɛ tɛmɛ o fɛ ka don joli la n'o donna joli la sisan o joli min bɛ segin ka na dusukun kɔnɔna na n'o ye veine pulmonaire ye mhm. donc o bɛna jigin n'o b'a fɔ oreillette gauche o bɛna jigin o fɛ sisan ka jigin ka na ventricule gauche la donc dusukun bɛ tila ka i contracter tuguni k'a seri tuguni ka taa fari la donc o mécanisme de bɛ to sen na o de b'a to an bɛ se ka to balo la.
i kunna de. ayiwa ee, an bɛ ee, eh, an ka kalanfa fo kosɛbɛ dɔ kɛnɛdiw la ee, mhm. eh, k'a jira k'a fɔ ni an ye fogofogo ja nin min yirala an na mhm. n'an y'a ye kalanfa kumana yɔrɔ minnu kan professeur kumana yɔrɔ minnu kan sisan a bɛɛ lajɛlen faranfasi b'a la wa n'an ye ja nin kɔlɔsi i n'a fɔ ja mun tɛmɛna an bɛna a ye nin fanw bɛɛ lajɛlen kofɔlen don an ka kan na an ka sɛbɛnni fɛnɛ na nin de b'a yira k'a fɔ siga foyi t'a la an bɛ se ka an jigi da an ka kan kan an ka sɛbɛnni nin kan a bɛ se an kɔrɔ dɔnko n'o ye siyansi ye dakun bɛɛ lajɛlen na ɛɛ a ye oreillette minnu fɔ sisan u ye tolorenw ye toloren kinifɛta bɛ yen numanfɛta bɛ yen kinifɛta bɛ yen numanfɛta bɛ yen kɔnɔrenw fana bɛ yen n'o ye ventricule ye kinifɛta b'u fana na numanfɛta b'u la n tɛna segin a ka dɔkɛnɛliw kan bawo u bɛɛ lajɛlen ɛɛ sigili bumunen don baara ni lihalaya nin ma ni so ye sɔn ka baara ye ɔrɔ ɛɛ sisan ni an bɔr'o la i bɛ na ye k'a fɔ eh, fari mana la ɲɛnamaya eh, fɛngɛ bolo tan eh, fari mana la ɲɛnamaya jeli eh, bolo ta zonsunman bolo n'o ye a oxygène nama ye a bɛ kɛ sababu ye ka fari ka kɛnɛya to sinsinnen o la eh, kɛrɛnkɛrɛn la eh, bana dɔ bɛ yen ni an b'a kɔlɔsi eh, n'an b'a fɔ a ma ko jeli kɔrɔɲɔ jeli kɔrɔɲɔ nin ye bi bana ye bɛɛ lajɛlen kan ka se k'a dɔn koloci bana la eh, min bɛna digi kɛ eh, hemoglobine bɛ fan mun n'an y'a fɔ a ma a bɛ fɔ hemoglobine nin ma an ka kan na ko po ye ɔrɔ o fan mun ni o bɛ globule rouge nin na ale bɛna kɛ sababu ye ka de dankari kɛ o yɔrɔ la o fana bɛ kɛ sababu ye ka o ka kɛnɛya e lanfo min bɛna gɛlɛya caman don jeli yɛrɛ ka eh, taama la hali fari kɔnɔ ani jeli kɛli la ka fari fanw la ɲɛnamaya o bɛɛ de b'a to n'i y'a ye a bi mɔgɔ caman b'a dɔn koloci yɛrɛ la bawo olu eh, gɔyɔkɔlɔ wule ninnu minnu dɔ tiɲɛnen filɛ nin wagati caman olu de bɛ taa balan jeli sira misɛnnin ninnu dɔw fɛ minnu bɛna na kɛ sababu ye eh, ka to ɲɔgɔn kan ye o kɔfili bɛna kɛ dimi gɛlɛn dɔw ye minnu nɔ bɛ na fo kolo la ni dimi gɛlɛnw b'a la ni o y'a to n kɔrɔ mɔgɔw ko a ma ko koloci bana ɔrɔ eh, nin minnu fɔlen filɛ an bolo nin ninnu bɛɛ lajɛlen ye farikolo ka baara lihalayaw de ye farikolo ka baaraw minnu lihalaya bɛrɛ la ni bana nana la bana bɛna kɛ sababu ye ka na ni fan dɔw de eh, fiɲɛ don ni fan dɔw de la Fiɲɛ donni a la o mun bɛ kɛ sababu ye ka na ni bana ye a tigilamɔgɔ la bana bɔlen ɲɔgɔnmaw ɔrɔ eh, sisan k'a yira an lamɛnbaaw la eh, ninnu minnu faranfasilen filɛ nin ninnu eh, bɛɛ lajɛlen ye dalilu de ye k'a yira k'a fɔ an ka kan bɛ se an kɔrɔ dandali sira fɛ kɛnɛya sira fɛ lɔnko bolon bɛɛ lajɛlen fɛ bawo nin ye misaliya kelen dɔ de misaliya caman cɛma ɔrɔ ka an jigi k'an yɛrɛ ye ni i ye kɛnɛya ta i tɛna se ka kɛnɛya fɔ fiyewu f'i ka kuma basiya kan eh, basiya mun ni eh, an bɛna kɔlɔsili belebele dɔ k'o kɔnɔ eh, mun bumunen don furako lihalayaw kan i bɛna mun ye i bɛna ye k'a fɔ o dakunw na an ka eh, bana min ni eh, professeur yɛrɛ ni u ka bana kɛrɛkɛrɛnnen dɔ don n'o ye dɛnbalen ye palu sumaya o ye bana ye bana min ni eh, a degun ka bon an ka jamana nin kɔnɔ kosɛbɛ an b'a wagati jɔnjɔn fana na o bana min ni eh, an b'o dakun na nin o ye bana ye eh, a degun minnu bɛ fari kan a degun ninnu dakunw na e bi a ye diɲɛ kamanagan furako sira fɛ a la eh, fura jɔnjɔn fɔlɔ minnu dɔw ni an bɛɛ lajɛlen y'o tɔgɔ mɛn hali n'a bɛ labaara kɔsa ninnu na eh, ni kuma b'a la n'o ye kinini misaliya la kinini sun bɔra an ka e, e, yiri de la yiri sunkunman de la ni Amérique latine yiri dɔw don a ye fɔ mun ma ko quinquina o rɔ eh, u sera lɔnko sira fɛ ka tiriniw kɛ ka jijaw kɛ ka eh, fura dɔ bɔ yiri in na min kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ni lakisi diɲɛ kɔnɔ a purumaw bɛ yen n'o ye a forme injectable ye a eh, mɔsɔ eh, renw bɛ yen ni o y'a compriméw ye a sugu camanw u ka cɛsiri sera ka kɛ sababu ye ka na ni ninnu ye o kɔfɛ ka bɛn ni degun dɔw ye minnu nana kɔlɔsi eh, fura kelen o la fura kelen nin nana nɔrɔbila fura dɔw bolo ni eh, tubabu sira fɛ kɛrɛkɛrɛya la a bɛ fɔ a ma ko artéméther artéméther nin fana ye fura ye min ni i y'a jate mina i b'a ye k'a fɔ bi bi na dɛnbalen wali sumaya furakɛli sira fɛ ale de ye bolomada kala belebele dɔ ye o bolomakala belebele min ye nin ye o fana sun taara bɔ yiri de fana na yiri mun ni eh, a lakɔlɔsila sini sinikaw yɛrɛ fɛ ni eh, an b'a fɔ o ma ko sinuwaw eh, artemisia annua n'i ye o fana fura nin jateminɛ o de fana nana lawuruki ka na kɛ fɛngɛ nin ye kuma lateliya bolo ma an fana ka dakun na kɛnɛya dakun na an tɛ se k'an da maga kɛnɛya la fo an k'an da maga a la k'a fɔ an bolomadannen don yiri minnu ma tiriniw de fana kan ka kɛ n'o ye recherchew ye ka se ka an bolo da yɔrɔ jɔnjɔnw sɔrɔ an ka banaw furakɛli la an ka se k'an yɛrɛ nafa ka diɲɛ nafa n'a ye ayiwa an bɛ an filɛbalu fo an bɛ kolon kɛnɛ de kan kolon bolon kɔnɔ karamɔgɔbalu b'an fɛ an b'olu fo nali la eh, an karamɔgɔ watara an b'i fo i jamana nin mɔgɔba ye i nana kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ de ni jɛdɛtigiya kɛnɛ de ni i ka kɛlɛ bɛɛ bɛ nin kɛnɛ kelen de kan kosɔn an y'i wele i min faamuya bi baara nin na Ah, i ni ce dɔkitɛri keyita eh, an mun ye nin tɔn nin sigi n b'aw bɛɛ fo ka rtm in fo n bɛ an ka karamɔgɔw fana fo minnu bɛ ka ɲɛfɔli kɛ yan komi ne ye mun mɛn bi n taara ekɔli la tuguni parce que n'i y'a sɔrɔ an tun ye kalan kɛ an ka kan na tan komi a sɛbɛnna ta cogo min na an ka diɲɛlatigɛ ko caman tun bɛ nɔgɔya an ye tubabukan mun kalan fɛn caman bɛ i b'a kalan n'i taara kilasi caman na i ye minnu kalan daminɛ la i bɛ kɔmanse k'olu faamu o tuma de la i y'a faamu ne yɛrɛ n taara ala ye garisɛgɛ diya n taara kalan kɛ kɔfɛ n taara kalan kɛ irisikan na n bɛ o ko faamu kosɛbɛ parce que an ye an kun tɛ irisikan mɛn an kɛlen ka san fila san saba kɛ kalan na tuma min na de ko caman bɛ an kɔmansera k'o faamu u ye mun kalan an kun san fɔlɔ yɛrɛ la parce que an kun t'a kan mɛn n'i dun b'i ka kan mɛn n bɛ mun fɔra tan professeur yɛrɛ n'o y'a sɔrɔ a b'a dɔn an bɛ se ka nin ɲɛfɔ banabaatɔw ye tan an ka kan yɛrɛ la a b'u ka baara nɔgɔya kosɛbɛ Parce que u b'u ka baara dɔn mais banabaatɔ fana n'i sera ka fɛn dɔ f'a ye a ka kan yɛrɛ la a b'a faamu cogoya min na o bɛ caman fara a ka bana yɛrɛ e, e, kɛnɛya kan donc euh, an ce qui est là an bɛ se ka mun kɛ bi komi Mali an bɛ ka constitution kura ta an ka an jija joona o constitution in kɔnɔ an k'an ka kan don ba la an ka kalan ka kɛ nin kan na mɔgɔ minnu bɛ yen ne déjà u ye kalan kɛ walikan na i komi an yɛrɛ an kana siran an bɛ se ka taa kalan kɛ tugun diɲɛ kɔnɔ kɔni ni ala ye kɛnɛya d'i ma i bɛ se ka kalan kɛ tuma bɛɛ n'i ye kalan kɛ dɔnniya min b'i la i bɛ se ka dɔnniya di mɔgɔw ma nɔgɔya kɔnɔ an bɛ fɛ k'o fɔ aw ni cɛ nin wele diyara an yɛrɛ ye.
Watara an b'i fo. ka i ko ɲuman lɔn n ɲa bɛ Dunbiya la i kɛrɛfɛ Fakɔli a fana ye médecin de ye a ye n faamuya ko nin na yanni an ka se Fɔnba ma ok ne bɛ ne tɔgɔ ye docteur Kaba Dunbiya n bɛ yɛrɛ ye kɛnɛyaso de la mais n sigilen bɛ Narena n'o ye Kangaba cercle ye Kulikoro mara kɔnɔ ɛɛ yanni ka to n ka kuma fɔlɔ n bɛ foli lase N'Ko baarakɛla bɛɛ ma parce que jija de y'an se nin kɛnɛ kan n'an tun m'an jija an tun tɛ se nin kɛnɛ kan bi nin wagati in na k'an ka karamɔgɔbaw fo n'o ye professeur Konate ani docteur Keyita ye o kɔfɛ an balimakɛ fila i n'a fɔ Fɔnba ani Watara u bɛ yan bi Korema tɔgɔ la olu de bɛ ka N'Ko in de sama assemblée kɔnɔ an ka ɲini u fɛ toujours u k'u jija halisa u ka dɔ fara u ka baara kan ɛɛ ne bɛ foli kɔfɛ an ka karamɔgɔw ye munnu ɲɛfɔ an ɲɛna sisan Misaliya la docteur Konate a kumana ɛɛ professeur Konate a kumana sisan k'a fɔ ɛɛ sɔn n'o ye cœur ye tubabukan na a fonction yɛrɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ye dɔgɔtɔrɔ ye mais olu y'an ka karamɔgɔw de ye miniti damadɔ kɔnɔ dɔrɔn hali an ma taa yɔrɔ jan an ye cœur faamu dɔɔni mais ale b'a kalama n karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan olu b'a kalama kɛri yɛrɛ fɔlɔ n'a fɔra k'i ka taa hali kɛri kalan mɔgɔ minnu bɛ cours di kɛri dusukun sɔn kan école de médecine na f'an bɛ siran ɲa mais dɔ wɛrɛ tɛ o parce que a bɛ kalan kan min na an t'a dɔn an t'a jate dɔn mais a ɲɛfɔlen sisan n'a sera ka na médecine yɛrɛ kɔnɔ an yɛrɛ ka kalanbulonw kɔnɔ a bɛ lafiya d'an ma parce que ne ye ne y'a nin miniti fila in kuma lamɛnni dɔrɔn na n y'a faamu an bɛ san tan ni fila de kɛ walikan kalan na o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ma baara kalan damina bon a lajɛ n'a fɔra i ka san tan ni fila kɛ i bɛ walikan kalan de la o kɔfɛ ka tila ka na baara kalan a bɛ comme an bɛ douze ans kɛ o kɔfɛ i ka na école de médecine na mm. donc an bɛ san fɔlɔ min kɛ o ye ka anatomie kalan kɛ i n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min na a y'a détaillé baara in a ɲana a a kana dan nin ma a ka wa ɲɛfɛ minnu bɛ n'u bɛ ka an ka wasabulon kɔnɔ bi i n'a fɔ assemblée kɔnɔ k'u jija n'an ka sariyaw bɛ falen ninnu ka don an ka kalanbulonbaw kɔnɔ hakili la a ye damina kɛ parce que alihamudulilahi eh, dɔgɔtɔrɔya kalan kɔnɔ an bɛ ka dɔgɔtɔrɔya sariyaw kalan an yɛrɛ donn'o la ɲinan eh, ɲinan min baralen la dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sariya kɔnɔ u tilara ka na ni nko karamɔgɔ dɔ ye a ka détail d'an ma ale fana bɛ universitéw la donc vraiment ne tɛ kuma janya n bɛ foli kɛ halisa k'an ka professeur fo u k'u jija kan ninnu ka don a mana kɛ dɔrɔn an ka kalan bɛ nɔgɔya sinon n'a fɔra dɔrɔn ko ka taa i n'a fɔ ka taa spécialisation kɛ cardiologie la denmisɛnninw bɛ siran a ɲɛ an karamɔgɔkɛ y'a fɔ a tɛ banabagatɔw dɔrɔn nafa dɛ a bɛ kalandenw yɛrɛ nafa parce que n' i ye ɲɛfɔli kɛra i ka faamu i yɛrɛ ka kan na dɔrɔn i bɛ se ka furakɛli k'a la mm. donc n tɛna kuma to da kelen da n bɛ foli kɛ n karamɔgɔw ye kosɛbɛ vraiment nin détail la surtout eh, an balimakɛ y'a ɲɛfɔ cogo min na ka schéma bɔ ka tila ka a détaillé a faamuyali la an b'u fo eh, vraiment n bɛ dan nin na kuma la yan i fakɔli an b'i yɛrɛ fo ka bɔ narena ka na ka na baara nin kunbɛn yan o ye bonya le ye an b'i fo a la kosɛbɛ an b'a yida k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ barikama de jamana n'an de ta ye n'an ma kisɛya maa t'a dilan place la an ɲa bɛ dɔtɔrɔ fɔnba la yan a ye kuma caman kɛ kanko kan a ye kɛlɛ cɛman kɛ an tɔgɔ la kɛlɛw kɛnɛ kan an y'a wele bi ka na a ye mun faamuya bi baara nin na karamɔgɔ fɔnba d'accord ne bɛ aw fo fɔlɔ mhm. ka bɛɛ don kiramantɔya na mhm. kalanfa mun bɛ yan ne ni ale de ye université daminɛ ɲɔgɔn fɛ ah, n b'a dɔn n'an sɔrɔ an tun bɛ ka kalan kɛ an ka kan na a tɛ fɔ a ma bi ko kalanfa a bɛ fɔ a ma ko savant mhm. ne tɛ kuma janya n'i y'a ye ne bɛ ka n cɛsiri kan na a ye taa yɔrɔ bɛɛ ne ye ɲɛ furakɛla de ye ne taara ɲɛ furakɛ kɛ mali yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ ne tɔgɔ fɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que i bɛna n bɛ ɲɛ ɲɛf'i ɲɛna bamanankan na mm. ka bana ɲɛf'i ɲɛna bamanankan na ɲɛ so bɛ bana sɔrɔ cogo min ɲɛ fasajuru bɛ cogo min a bɛ se ka fɛn mun k'i la ne dalen don a la an bɛ k'an yɛrɛ bila kɔfɛ de n'an m'an ka kan don ba la o kan donni ba la a kɛra sababu ye ne bɛ se ka bana dɔ furakɛ bi ɲɛ furakɛ ko bunakun na i dalen bɛ min na ko professeur don a tɛ se k'a kɛ parce que o sɔrɔla n y'a ɲini an ka kan na cogo min na ala yɛrɛ ye gundo dɔw fara n ɲɛ o la ne b'a dɔn fɛnɛ hali an bɛ ka kalan minnu fɔ kalanfa bi yan n'i y'a ye a bɛ ka nin ɲɛfɔ an ɲɛna a y'a faamuya a ka kan de la fɔlɔ n'i m'a faamuya i ka kan na i tɛ se ka kɛ kalanfa ye donc an bɛ ka walikan fɔ mais an bɛ faamuyali kɛ an ka kan de la bon n'an m'an ka kan don ba la an b'an yɛrɛ sɛgɛn fɛn fɛn bɛ ka fɔ nin ye eh, dɔgɔtɔrɔ ko bunakun kan a kɛra kolo ye a kɛra fasa ye tubabu ma si dilan ala de y'a dilan jeli kisɛ jeli litiri bɛ taa duuru wɔɔrɔ la adamaden na mɔgɔ m'a dilan o bɛ yen bana fagalan globule rouge globule blanc maa si m'a dilan a bɛ yen kolo hakɛya ye nin ye mɔgɔ si m'a dilan foyi tɛ yen min dilanna a bɛɛ de bɛ yen e ka ɲɛɲini o de b'i ku fɛn tɔw la n'an ye yiriw ta k'u lajɛ an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛn de anw bɛ fura mun ta ani tubabu bɛ fura mun ta kelen tɛ mm. ka da mun kan sabula i bɛ yɔrɔ mun na i bɛ balo cogo minnu na o balo yɔrɔ o banakisɛ de bɛ i minɛ donc n'e taara mɔgɔ wɛrɛ ka yiri ta o tɛ se k'i furakɛ o i b'i ka yiri de ɲini o de bɛ i furakɛ siga fosi t'o la wa tant que an m'an ka kan don ba la ka ɲinini k'an ka kan na an b'an si kɛ lanɔgɔ la bon diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi ka bɛɛ minɛ ka bɛɛ don ban eh, eh, banque de la santé mhm. oms ka fɛnkɛ kɔnɔ a tɛ foyi ye parce que an banna ɲɛɲini ma koronavirisi bi yan nɔ a furaw bɛ yan mais n'i ko k'i b'a dɔn ne yɛrɛ m'i kɔlɔsi dɔw ka wari ɲini nata kosɔn u tɛ bali e ka taa ɲɛ hali kalanfaw bɛ yan degun min b'u kan ɲɛngoya ni hasidiya min b'u kan parce que an tɛ ka kuma an ka kan de la bon a ka di dɔ ye ale ye nin kannin min faamuya ka i bugu tɔw kan dɔrɔn ka wari ɲini o la alors que a kan ka ɲɛfɔ bana yɛrɛ filɛ n'i ye bana jateminɛ anw bɛ taa pali furakɛ minnu kɛ n'a bɛ f'o ma ko curation An man ka s'o ma bilen bɛɛ kan ka i yɛrɛ furakɛ ɲɛfɔli bɛ kɛ i yɛrɛ b'a dɔn nin ka ɲi i ma nin man ɲi i ma n'an bɛ ka kuma fɔ an ka kan na mɔgɔ tɛ yaalayaala fura san parce que fura o fura a dilannen don a bɛ ko dɔ de lase i ma i sigilen tɛ ni mun ye ɛ kɔmɔkilibana cayara mun fɛ fura kuntantan de don bon mɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ fura ta u yɛrɛ t'a dɔn fura bɛ basi min k'i ma u t'a dɔn nin fura ye mun ye a sigilen bɛ mun kan donc ne bolo a ma se bilen yɛrɛ hali aw ka fɔ k'an k'aw dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ban t'a la bilen yɛrɛmahɔrɔnya tɛ sɔrɔ n'i ka kan tɛ n'i ko k'i b'i yɛrɛ dɔn i ka yɛrɛ dɔn o y'i ka kan de ye o y'i ka taabolo de ye yɛrɛ dɔn ye yɛrɛ kan fɔ de ye yɛrɛ dɔn ye k'i ka kan don ba la wa n'an ye kan don ba la ɲɛɲinini fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ bila diɲɛ bɛɛ ɲɛ sisan siniwaw tɛ k'a bila mɔgɔw ɲɛ faransɛ la koyi faransɛw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka kan jumɛn fɔ n ko angilɛ don ɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka taa diɲɛ bɛɛ yɛrɛ bɛ ka nko don ba la donc o de kama an bɛ layidu di aw ma anw tɛ ka dan k'a dɛmɛ an bɛ ka constitution n'a bɛ fɔ o ma ko sariyasunba an ka président yɛrɛ bɛ a ye yamaruya d'an ma k'an ka gafe dɔ dilan wa n'an y'a dilan an b'a di a bɛ yɛlɛma nko fɛnɛ la a ka dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ nko la wa anw sɔnnen don a ma ko n'an ye nko kalan don ba la san wɔɔrɔ dɔrɔn savant bɛ bɔ mali la an mago tɛ foyi yɛrɛ la bilen sinon karamɔgɔkɛ ka kuma na an tɛ kalo tan ni fila kɛ tɔ kan na dɛ an b'an si kɛ kan kalan de la parce que hali kalanfa bɛ yan hali sini n'a taara a bɛ livre dɔ ta a b'a ɲini fɔlɔ nin kan in ye mun ye n b'a dɔn n ka bamanankan na cogo di donc n'an m'an ka kan don ba la hali an tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya n'i y'a mɛn communication o ye n bɛ ka min fɔ e bɛ ne faamuya o de y'a kɛ banabagatɔ caman ka bana tɛ ban parce que a yɛrɛ ma bana faamuya ou bien i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ min bɛ k'a furakɛ ale kɔnɔ ko dan yɔrɔ dɔ bɛ ale t'o dɔn mɔgɔ dan b'i la mais i k'i dan fɛnɛ dɔn n'i m'o fɛnɛ dɔn i ka kan na dun donc ne kɔni bɛ foli de kɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna ka caya an kana jɔn an yɛrɛ la kan in donni tɛ ɲini mɔgɔ fɛ bilen a kɛra diyagoya de ye maliyɛn bɛɛ ka bɛnkan de don sariyasunba kura la an bɛ kuma an ka kan na parce que n'an bɛ ka kuma walikan na o y'i bɛ ka ɲɛfɔ olu de ye mais ne bɛ ka e ka kan ne m'a fɔ ɲɛna furufuru feerela sariya bɛ ta o tɔgɔ la boucher sariya bɛ ta o tɔgɔ la lɔgɔcila sariya bɛ ta o tɔgɔ la mais o bɛ ka fɔ kan wɛrɛ la o tɛ kan min faamuya e yɛrɛ y'a dabɔ a kama a kɛ a ka se k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ wa donc an tɛ se k'an yɛrɛ ɲɛnabɔ k'an to walikan na donc ne kɔni b'aw fo de ka eh, n tɔɲɔgɔnkɛ fo kalanfa eh, konate fo kosɛbɛ parce que eh, a ye ale ye cɛsiri mun kɛ bi n'i y'a y'a sɔrɔ an b'an ka kan na n ye min fɔ a tun bɛ kɛ savant de ye a tun bɛ ko kura kɛ mun tɛ nin ye donc an ka an jigi da an yɛrɛ kan an kana jɔn an ka dɔnniya la n bɛ aw fo hakɛto bɛ n na salala mamadi fonba kuma ɲana yɛrɛ de an b'i fo an bɛ an lamɛnbaalu fo ka an lamɛnbaalu bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ nin ye ka jamana de dilan kolon bɛ kan bɛɛ la kantii bɛɛ de man kisɛ n'an ma kisɛya an na jɔnya tɛ ban dɛ kisɛya de don gɛlɛya fura de an bɛnbalu n'i ye bɛnba tubabu kɛlɛ an k'a kɛlɛ a ka kisɛya de la sabu ture lu lamini darame lu n k'o bɛɛ tun ka kisɛ de mun y'an jila k'an yɛrɛ la k'an fasa ta ayiwa ni kuma dɔ bɛ yen ni ja ma ban kɔrɔ ni dɔgɔnin bɛ yen e de ka kuma di professeur ma
Oh, bon eh, an ye ja minnu yira nin ye mhm. nin ye ja labɛnnenw ye ka ɲɛfɔli kɛ ninnu na kosɛbɛ eh, minnu bi fara kan sa o bɛ kɛ ladilikannaw de ye ani kuma labanw eh, professeur n bɛ se ka kuma ta sani professeur de kuma an bɛ fɛn min fɔ jamana ye jamana tɛ dilan wodi la jamana bɛ dilan kolɔn de la se ye gouvernement ye bi min kalanko kunna ka hali ni ekɔliden na si ni école la médecine na an ka débat lu kɛ o tɛ wariko di o an bɛ taa don lycée de la ka université de la ka kuma i bɛ kalan sugu min kɛ an bɛ programme ta ka na an bɛ kuma o kan na kan na a fɔ i bɛ ka nin de ka tubabu kan na a filɛ an na kan na nin an ye document dilan nin bɛɛ la fanga kelen tɛ se ka jamana dilan dɛ fana ka fara ɲɔgɔn kan fanga kelen tɛ se ka jamana si dilan an de bɛ fanga de bɛ ka jamana dilan n'o sɔnna ka taa yɛlɛ an ni lekɔliden nin tɛ an ka débat fana kɛ o fana bɛ baara nɔgɔya an bolo o tɛ woriko di an den de lekɔliden de o t'an sugu lɔn de n'o y'an tɛ se k'olu mara o bɛ se jɛ tɛ nana kan na o la an b'a ɲini gouvernement fɛ minisiri bɛ nin kalanko kunna k'an n'u bolo don ɲɔgɔn bolo an ye taa kalanbon na ka kuma ani débat kɛ kalanbon kɔnɔ débat de bɛ baara nɔgɔya an bolo farafin tɛ débat fɛ n'an ma débat kɛ an tɛ ɲɔgɔn faamuya wa Konatɛ i ni k'i nali la mun b'i fɛ k'a fɔ bon n bɛ se ka min fara eh, nin kuma ninnu bɛɛ kan je crois que an ye kuma nafama caman mɛn yan mhm. n balimakɛ ka kuma kɔnɔna na a tun bɛ ka kuma n'o ye hali drépanocytose ye mhm. ni mɔgɔw b'a fɔ ko kolocibana mhm. n'i ko i b'a ɲɛfɔ k'a ɲɛ a cogo yɛrɛ la jolicibana de don parce que a ye o de fɔ jolikisɛ ale de bɛ déformer jolikisɛ forme ye i b'a fɔ ko ballon normalement donc a boli ka di jolisira kɔnɔ mais ni bana in nana a ma ale ye jolikisɛ n'u b'a fɔ hémoglobine a laban bɛ kɛ i b'a fɔ ko wɔlɔsɔ n'a kɛra wɔlɔsɔ ye sisan n'i ye ballon seri sisan tuyau kɔnɔ o boli ka di ka taa mais n'i ye wɔlɔsɔ fara ɲɔgɔn kan ka olu seri tuyau kɔnɔ u bɛ gulo ɲɔgɔn na o tɛ se ka taa donc misali ye o de ye donc n'u gulola ɲɔgɔn na o jolikisɛ ninnu olu de kan ka taa ni ɔkisijɛni ye ka taa se farisogo fan bɛɛ lajɛlen na ɔ n'a ma se ka se o yɔrɔ ninnu na donc a bɛ kɛ sababu ye sisan donc ɔkisijɛni tɛ se o yɔrɔ la ni ɔkisijɛni ma se mun de bɛna to yen o ye CO2 de ye CO2 dun ale man ɲi farisogo ma ale laban bɛ na ni dimiw ni fɛn caman caman ye parce que farisogo tɛ balo sɔrɔ ɛɛ n tɔɲɔgɔnkɛ fana ni n kalankɛɲɔgɔn Fɔnba a ye dɔ fɔ furako kan mun na mɔgɔw bɛ fura caman ta o kunfɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye a b'a fɔ sumaya b'a la a bɛ taa paracetamol ta paracetamol bɛ se ka ta mais n'i kun b'a dɔn ko paracetamol in tɛ se ka sumaya furakɛ mais ni fari de kalayara a bɛ se ka fari sumaya donc i b'a ta o la n'i b'a dɔn fana k'a fɔ ko sumaya sababu ye banakisɛ de ye o la n ko n ka kuma daminɛ na ne ka baara ɲɛsinnen bɛ banakisɛ banaw ma mm. bana min sababu ye banakisɛ ye n'i taara farisumayalan ta e ma banakisɛ fɛn fura min bɛ se ka banakisɛ faga e t'o dɔn e m'o ta parce que a ma ɲɛfɔ i ye ka ɲɛ n'i y'o ta i ka bana tɛ ban o de la an b'a ye a caman bɛ yen sisan denmisɛnninw bɛ se ka sumaya bɛ kɛ o la an bɛ continuer ka paracetamol d'a ma ko an ye fura d'a ma donc n'o dira a ma sisan fari bɛ sumaya a bɛ waatinin kɛ n'o y'a bila fari bɛ kalaya a nɔ na an bɛ tila k'o dɔ wɛrɛ d'a ma an bɛ t'o kɔnɔna na fo banakisɛ bɛ se sɔrɔ parce que farisumayalan min bɛ ka d'a ma o tɛ se ka banakisɛ in faga bon parce que an b'a mɛn et puis i bɛ mɔgɔ caman ye fana u b'a fɔ antibiotique antibiotique ye mun ye min bɛ se ka fura min bɛ se ka banakisɛ banakisɛ fana suguya ka ca a bɛ se naani ɲɔgɔnna ma donc o dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ minnu ma bactéries antibiotique b'o de faga bon e mana antibiotique ta k'a sɔrɔ bana min n'a sababu ye virus ye n'i m'i jija a tɛ mako ɲɛ mm. i kɔni bɛ fura dɔ ta i kunfɛ ten donc olu fana kɛra kɔlɔlɔba ye an b'a ye hali an ka mɔgɔw fana fɛ caman bɛ yen o b'a fɔ ko bana seegin bon i bɛ taa sɔrɔ n'u ko bana seegin ne yɛrɛ ye n sigi waati dɔ la n b'a jateminɛ minnu bɛ yalayala fura feere n b'a fura caman minɛ k'a lajɛ minɛ n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ mun de b'a kɔnɔ eh, dimimadalan farisumayalan ani an bɛ se k'a fɔ hali dɔrɔgu dɔɔni b'a kɔnɔ parce que mm. caféine ou bien codéine olu de b'a kɔnɔ donc n'a tigi y'o ta o bɛ sin ka a fari lafiya mais a tɛ bana furakɛ mm. donc mɔgɔ caman fana bɛ se ka tugu olu kɔ donc nin bɛɛ ye c'est à dire fɛn de bɛ fɔ an ye an b'a mɛn mm-hmm. an t'a dɔn fɛn min de don donc mais n'a fɔra y'an ka kan na k'a fɔ i ye nin bana in ni nin b'i la a sababu ye banakisɛ ye nin bana in nin sababu tɛ banakisɛ ye donc e yɛrɛ b'a dɔn nin fura in nin bɛ furakɛ nin bɛ banakisɛ de furakɛ nin nin bɛ fari de sumaya donc ni e yɛrɛ y'o fura ye waati min na e b'a dɔn i kan ka min ta waati min na ani man kan ka min ta waati min na ne kɔni fɛ ne bɛ se ka min fara a kan vraiment ni fɛn fɔra k'a lajɛya k'a faamuya parce que an ka fɛn ye faamuyalibaliya de ye hali an bɛ caman y'a fɔ yan an bɛ kalan caman kɛ fo ka se san tan ni fila la i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn de ta k'a lamara an kunkolo la k'a sɔrɔ an m'a faamuya n'an ɲininkala a la min lamaralen bɛ kunkolo la an b'o labɔ ten a waati dɔw la yɛrɛ i bɛ min ta i b'a sɔrɔ i bɛ se k'a ta k'a lamara kunkolo la mais n'i ɲininkala a la n'i faratila ka ɲinɛ hali kunkurunin kɔ a la dɔrɔn a tɔ bɛɛ bɛ tila i la mais ni fɛn min ɲɛfɔra i ye k'i y'a faamuya k'a ɲɛ ko ne yɛrɛ b'a dɔn a ɲɛfɔra i ye k'a ɲɛ n'i taara i sigi hali n'i ma segin a kan n'i ma leçon ta n'i ɲininkala a la n'i ye hakili jagabɔ a ɲɛfɔra i ye cogo min na n'i y'o fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan i bɛna ye i bɛ se ka dɔ fɔ a la donc o bɛ na faamuyali de kɔnɔna na donc faamuyali tɛ se ka kɛ fo i ka kan mɛn ɔ kan mɛnni dun tɛ kan fɔli ye voilà parce que dɔ bɛ se ka tubabukan jɛni fɔ mais i b'a sɔrɔ i t'a mɛn mais ni e bɛ bamanankan fɔ e ka kan na parce que o y'e ka fɛnw de ye n'o fɔra i ye i b'a faamuya ale bɛ fara a mɛnni kan donc o bɛ se ka a labaarali nɔgɔya i bolo donc ne kɔni fɛ vraiment n bɛ nin hakilina in eh, tabaga ninnu n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dɛmɛ k'a kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'an ka jamana ye vraiment an ka se k'an ka fɛnw dɔn Bala kuma yɛrɛ y'a fɔ cogo min na donc min bɛ se k'a to an ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati k'a nɔgɔya an bolo donc o de tun bɛ ne bolo ka bɛɛ lajɛlen fo i sɔn ka na kɛnɛ nin kan o ye koba de ye i lafiyalen tɛ i baara dɔ de bila ka na yan ka na jamana mako ɲa jamana fana mako bɛ ɲa yan ne o bɛɛ tɛ se k'i lasɔrɔ n ka kuma nin fɔ bɛɛ ye an b'i fo i ka nali la kosɛbɛ k'i fo i ka yɛrɛdi la an b'i fo i ka laban b'i yɛrɛ fana fɛ ayiwa ee, an bɛ hali bi kumakɛla tɔw bɛɛ fo fɛn fɛn ye an dafa kuma kɔnɔ ee, k'a yira k'a fɔ ee, an bɛ baara mun kan nin ye baara ni laɲini belebele ee, bawo n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Eh, furako sira fɛ jamanaba gɛrɛw ye ɲininiw kɛ ka se ka fura camanw kunna ka u ka dakun na n da sera a ma k'a fɔ eh, denbali min bɛ an tɔɔrɔ la yan kosɛbɛ ni professeur yɛrɛ kumana eh, n'o y'an ka kalanfa ye kumana joli kɔrɔɲɔ n'o ye kolocibana a bɛ globule rouge bɔyɔkɔlɔ wuli dɔ tiɲɛ cogo min na N'i ye denbali yɛrɛ fana jateminɛ u kɛcogo tɛ kelen sumaya fana banakisɛ bɛ don o de kɔnɔ k'o jiidi k'a yɛrɛ jiidi o kɔnɔ ka tila k'o ci o ninnu bɛɛ ye bana faamuyali lihalaw ye minnu kan ka dɔn an ka kan na n'i ye bana ɲɛdɔn an ka kan na o ye faamuyali sira teliman belebele dɔ ye an ka laɲini belebele min ye furako fana sira fɛ fo yɔrɔ fana ka lasanuya an bɛɛ lajɛlen bolo bawo an b'a dɔn k'a fɔ eh, karamɔgɔw bɔra kuma la sisan eh, an b'a fɔ mun ma ko tubabu fura ne yɛrɛ b'a fɔ ma ko kakura fura bawo kakura eh, médecine moderne ni furaw don eh, a dɛmɛdilen tɛ tubabu furako la tubabu kelen si ta tɛ mɔgɔ kelen si ka identité t'a kan ɔrɔ eh, a tuma fana sera an fana eh, yɛrɛw ka ɲininibaw bila sen na an ka yiriw kan an ka furaw lihalayaw kan i n'a fɔ Konbo Fɔnba y'a fɔ cogo na docteur Fɔnba an fana ka se ka an taw ɲɛɲini ka se ka nɔw sɔrɔ banaw ma an fana taw la ka o kɛ ka an yɛrɛ nafa k'a kɛ ka diɲɛma nafa mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana ka bɔ an nun ma o la n'o tɛ a dɔw la an bɛ to tɔw ta kɔ a suguya ɲuman yɛrɛ tɛ sila an bara yan ka caya o ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye gɛlɛya filanan ye min ye a tacogow ma ɲ'an bolo ka caya eh, ni eh, karanfa kumana o fana kan sisan gɛlɛya sabanan ye min ye fura dɔw don waati dɔw la kɔlɔlɔ gɛrɛw bɛ min na kɔlɔlɔ gɛrɛw bɛ min na ɔrɔ an yɛrɛ taw donni b'a la k'o fara kɛnɛya faamuyali kan n bolo o de bɛ kɛ an bɔli ye an ka foli bɛ i ɲɛ an weleliko ɲuman na kɛnɛ nin kan an ka foli bɛ eh, an lamɛnbaaw ɲɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a yira k'a fɔ an ka kan bɛ se an kɔrɔ dakun bɛɛ lajɛlen na jɔyalu ma an bɛ jakasuba fɛlɛ fɔlɔ moli fo an bɛ kɛnɛ min kɛ a tɛna danni ma siɲɛ gɛrɛ an bɛ kolon gɛrɛ ta ka na an na minɛn ka siya dɛ ordinateur yɛrɛ mun di ɲɔ kura nin na o karamɔgɔba b'an fɛ yan siɲɛ gɛrɛ an bɛna a yɛrɛ wele an mago tileba an tɛ kɔfɛ de bɛ an ma da an yɛrɛ la de et puis an jigida an yɛrɛ kan n'an m'an jigida an yɛrɛ kan an tɛ bɔ ɲɛfɛ dɛ an b'alu fo nali la n'ala sɔnna a ma siɲɛ gɛrɛ an b'alu wele ko gɛrɛ kunna min tɛ nin de an ni ke kolon bolo lamɛn n'a fɛlɛli la an bɛn waati gɛrɛ